Nke ọ ga-adị m mma ka anyị leba anya maka imirikiti ụmụ Igbo amaghị ihe bụ ibe nne ka ha nọ na-eri tụrụ anyị ọnụ n'ihe gbasara ibe nne aga m aga m ebido n'ịjụ gị ajụjụ a kedu ihe bụ ibe nne Ee, daalụ na ajụjụ gị ajụjụ gị amaka ee mgbe ọbụla anyị nụrụ ibe nne nke mbụ bụ na ihe ga-agba gị n'obi bụ nwanne or nwanne gị o wee sị gị gịnị bụ ibe nne ibe nne bụ ime ihe ọjọọ megide onye nke gị ma ọ bụ nwanne gị gị na ya nwere otu ọbara

bịa lụọrọ m ọgụ ya bụ ihe ọ na-agwa gị bụ ka ndị nna nna anyị ma ndị ichie jikọtara mụ na gị bịa mee gịnị lụọ ọgụ ka ikpe ahụ mara onye ikpe ma gị ikpe ma ya mgbe ọ bụla ị na-anụ maka ibe nne ọ bụ imegide ime ihe ọjọọ megide nwanne gị gị na ya nwere otu ọbara ndewo ama m na Igbo bụ Igbo na-ege anyị ntị na maka na ọ bụ na ndị taa ọgbọ taa na-ama ihe bụ nsọ ala na omenala Igbo ndị igbu nwanne wee chụwa nta ego ama adịkwa Ọ bụ eziokwu. mmadụ ịwakpo nwanne ya ama adịkwa Ọ bụ eziokwu. ndị were Ndewo. nna gị o nwere ihe ị ga-eji gosiri anyị Ndewo. Em, onye kọwara onye izi onye mbụ kwuru okwu kọwachagoro ihe niile amana ihe m na-atụkwasị n'ihe o kwuru bụ ọtụtụ ndị mmadụ amarụ ihe bụ ibe nne ndị Igbo ada m ekwukwa ndị na-abụrụ ndị Igbo kama ọ nwere ọtụtụ ndị Igbo na-amarụ ihe bụ ibe nne ọ ya ka o ji wee dị mma mmadụ ịma asụsụ ya maruo ya n'isi ihe dị ka bụwa ibe nne a na-ekwu okwu ka a matakwa ya ọfụma ya bụ na ibe nne dịka onye izizi kwuru okwu si wee kwuo bụ ọkwa ihe arụ ka ọ bụ ihe arụ dịka ị jụrụ anyị n'oge izizi gịnị bụ arụ mana ihe dị iche na ibe nne na arụ bụ na ibe nne bụ ihe gbasara nwanne na nwanne mgbe ị mere ihe bụ arụ megide nwanne gị ọ ya bụ na i mego ihe a na-akpọ ibe nne so ihe ọ bụla bụ ihe arụ a na-eme eme ọ bụrụ na ị mee ya megide nwanne gị ị mara na i mego ihe ahụ a na-akpọ ibe nne e nwere ike mmadụ eje eje ọgụ n'ezi gbuo mmadụ ebe ahụ e nwere ike ọdịnala na-agbaghara ya e nwere ike nwanne afụta ya dịka na ọ na-eme arụ mana ọ bụrụ na ka nwanne gị emena gị ihe unu esite na anụba ọgụ i gbuo nwanne gị ọ bụgo ihe a na-akpọ arụ nwanne ekwesịrọ ịkwafu ọbara nwanne ya onye ọ bụ ibenne nwanne ekwesịrọ ịhụta ihe nwere ike imerụ mmadụ ahụ o dozie ya nwanne ya ma ọ bụrụgodị ihe ga-egbu ya egbu kama na ọ ma ihe a na ọ bụrụ na nwanne ya banye n'ihe a na na ọ ga-enwe ezigbo nsogbu o jee mee ya nwanne ya onye ahụ emego ihe a na-akpọ ibenne ọ ka m si wee fụ ya ndewo ndewo isiokwu a nyere m aka ịkọwara ụmụ Igbo gbara gburugburu ka ha mata na e nwere omenala na ọdịnala maka na ihe a natara dịka omenala bụ onye ị jụrụ ọ sị gị na ya na-agọ arụsị ya na-eme omenala ya na-agba ọgwụ na omenala na ya na-egbuchi ewu na omenala hapụ ịma ihe dị iche na ọdịnala na omenala tata ha ga-aghọta ndị na-ege anyị ntị ga-aghọta na ọdịnala dịwagara iche na omenala dịwagara iche maka ihe nwanne nwere ike ime nwanne ọ bụrụ arụ onye na-adị omenala ọdịnala ga-emegbu ọ bụrụ arụ onye na-eme ọdịnala ga-emegbu ọ bụrụ arụ ekele m ka anyị kpọpịa ọsọ maka na okwu ka anyị ije ada mmadụ dịka m bịakwute ugbu a na-ajụ gị Gịnị bụ ibe eme? Ihe m ghọtara bụ ibenne dịka anyị si wee kọwaa wada ya kọwaa adịghị wee kọwaa na akọnuche nke m nke m ji nke ka ihe m ghọtara bụ ibenne bụ nwanne imegide nwanne ya maka amaburọ m ihe bụ ibenne ma ọ bụrọ mgbakọ nke taa ka m ji wee mụta ihe bụ ibenne ndewo ndewo ka ọ si gbatakwuru bụ na anyị chọrọ ka anyị mara ihe ndị a bụ ibenne okay dịka anyị kọwara na mbụ anyị sị na ibenne bụ nwanne imegide ime ihe ọjọọ megide nwanne ya ya na ya nwere otu ọbara Ehe. mana ugbu a ka anyị na-elebazi anya n'ihe bụ ihe ndị ahụ bụgasị ihe ọ ga-abụ i mee nwanne gị a na-ahụta ya na ọ bụ arụ ka i megidere megide nwanne gị ya bụ mgbe nwanne were nsị poison nye nwanne ya anyị na-asị na nke a bụ gịnị ibenne na i wetara nsị nye nwanne gị nke abụọ wee bụrụ nwanne izu nwanne ya ohi ị nwụrụ ka na ọ bụrụ na ị fụrụ nwanne gị n'anya ị chọta onye ọ- ị gaghị ezu nwanne gị ohi maka ọ bụ otu ọbara otu mmiri na-agba n'ahụ ya bụ ọ dị ka onye zuru onwe ya ohi Ehe. so na onye ọbụla zuru nwanne ya ohi ọ bụ ibenne ka ọ bụ wee dịkwa ọtụtụ dịka na mgbe ị mepụrụ nwanne gị ọbara ya bụ na nwanne gị nwanne gị na nwanne gị megidere ihe wee mepụ ọbara ị mago na i mere ibenne mana ihe a niile bụ na ụwa anyị nọ na ya n'oge ugbu a amaghịzi na ihe a niile bụ arụ na onye mepụrụ nwanne ya ọbara kwesịrị ịga kpụọ arụ kwesịrị ịga yọọ mgbaghara kwesịrị ime ihe dịka omenala siri eme ihe kwesị mana mgbe anyị mere ihe ndị a a ga-asị na ọ bụ nwanne na nwanne afọ ebe ahụ sị na ọ bụ nwanne na ọ bụ nghọtahie dị n'etiti nwanne ụma na ọ maghị ụma mepụ nwanne ya ọbara mana na amaghị na ihe a bụ ihe kwesịrị ime gịnị ịkpụ arụ ka ọ ghara ịbụ echi niile ka ọ nọrọ dịka arụ nọrọ dịka ihe na-eme ka ezinụlọ ghara ị na-eme gịnị ịga n'ihu ma ọ bụ na-anaghachi azụ n'ebe a ka m ga-ejidegodu ya ka ndị mụ na ha nọ nwee ike tinye ọnụ n'okwu ndewo ndewo nna m anyị ebido n'oge mmadụ enwe ekwesịrọ iri nwanne ya aka azụ ọ bụrụ na mmadụ na-eri aka azụ na-eri ya ndị ndị mba ọzọ ọ bụrụ na ị fụ nwanne gị gị na ya bụ ofu ọbara iri ya aka azụ o kwesịrị ka ọ bụrụ na ọ ibenne ka ọ bụ ibenne

Ee, ma ọ dị ọ dị ka onye kpọrọ nwa nwanne ya ka ya na ya nọdụ. Ọ ga-afụ ihe ahụ ọ bụ na o mee nwa nke ya na ọ ga-ewute nwa ya ọ na ọ ga-abụ ihe

Okay. Um, achọkwara m itinye ọnụ dịka ihe anyị na-ekwu dịka ihe ndị anyị nwere ike ịkpọ ibenne. ọ bụ eziokwu na anyị kwusịrị sị na mgbe nwanne nyere nwanne ya nsị maọbụ mepụ ya ọbara mana nke kachasị nke na-ewuzi nke dịzi ka ihe a na-emezi ka ọ bụrụzie omenala bụ nwanne ịkpachapụ anya gbuo nwanne ya jiri ya n'ụzọ dị ka ịkpa ego chụọ aja n'ụdị dị iche iche ọ bụzi ihe a na-ahụtazi dịka na ọ bụ ihe kwesịrị ka anyị mee ị hụ mmadụ ọ sị gị na onye ya jiri tụọ ụtụ ọ bụ nwanne m ka ọ bụ ọ bụ nwanne gị ya bụ na na-amaghị na ihe a niile bụ arụ anọgo m ebe a na-asị that na naanị na i mepere ọnụ sị nwanne gị m ga-egbu gị ọ bụ ibenne ọ bụ arụ i kwugo ya ekwu ya bụ na ọ bụrụ mgbe ala Igbo dị ka o si dị mgbe omenala anyị a na-akwanyere ugwu onye dị otu a kwesịrị ịkpụ arụ anọgo m ebe nwatakịrị na-amaghị na nne ya kpasuru iwe sị ọ kwa ị fụrụ gị nwa bụ nne gị nne m ga-eji gị chụọ aja mana tutu ọ mara ihe ọ na-eme a na-agwa ya na ị ga-eje ime gịnị ka ị jee kpụọ arụ maka na ọ bụ arụ ka i kwuru na ọ bụrụ na ị kpụghị arụ nwa nke gị ga-eji gị tụọ ụtụ ya bụ na oge ụfọdụ ihe ụfọdụ anyị na-eme n'oge ugbu a n'uto na ụmụaka na-etolite etolite ha amaghịzi ihe ndị ahụ bụ arụ ụfọdụ n'ime ndị nne na nna anyị amaghịdị ọkara ihe bụ omenala na ihe ndị bụ arụ anyị bịazi kpokọta ha ncha niile ọnụ ọ dịzie ka arụ abụrụziela anyị ihe kwesịrị ka anyị na-eme ọ bụrụzi omume dị mma kwesịrị ka anyị kpọọ ya ihe ọjọọ ya bụ ọ bụ nke a ka m sị ka m gbanyetụ ka m tinyetụ ọnụ na ya maka na ọ karịsị ọ bụzi ihe na-abụ onye ọbụla tụtụ ọ marago na nwanne ya nọ ọ sị gị eji m nwanne gị tụọ ụtụ ọ bụ nwanne m ka njebe gị tụọ ụtụ ya bụ na ọ bụ arụ ọ bụ ihe abụọ na abụọ dịka a ga-asị na ọ bụ generational curse ekwuwe sị gị mee nke mana mgbe ị kwesịrị ikpe ihe dịka ị kwesịrị ime ime ya nke ewe Ndewo. Mana o nwere nwantịntị ihe m chọkwara ịjụ. okay onye gburu nne ya bụ nne ya ọ nọ n'ibe nne ya ọ bụ ọ bụghị ọbara nne ya na-aga ya n'ahụ ọ bụghị ọbara nna ya na-aga ya n'ahụ ee maka na ọ bụ ofu ọbara ahụ na-aga ya n'ahụ ya bụ ọ bụ arụ bụrụ ibe nne i mere ihe megide nne gị megide nna gị megide ụmụnne gị ọ bụ arụ ka ọ bụ. ya na i tinyere ihe okwu em, ihe dị ka ihe iri kịta mmadụ nwere ike jee mee ya n'okpuru zoro ezo bụ ebe ihe a ihe a na-akpọ ibe nne mana emechaa ọ bụrụ mgbe omenala igbo siri ike ọfụma ọ ka sikwara ike wu omenala igbo ka anyị ghara ịsị na o sighizi ike o nwere ike mee ihe a na-akpọ ịwa n'afa ọ na-awa n'afa ọ ka na-awa n'afa a na-asị na o nwere ihe e mere o nwere ihe e mere mana ọ bụrụ na a chọpụtara ihe ahụ kwuo ya sị na ihe a ga-eme e jee mezie ya ọ ga na-awa n'afa ọ bụ ezi- ị na-ahụ n'oge ugbu a sị gị na n- onye ị maghịdị in fact, nna gị amaghị mgbe a mụrụ onye ahụ ọ maghịdị mgbe onye ahụ nwụrụ ọ maghị mgbe a tụrụ ime onye ahụ a sị gị na ọ wara n'afa na onye dị otu a na ọ nwụrụ di akwaghị ya akwa anyị ajụọ onwe anyị kedụdị agbụrụ n'ụlọ ọ ga-abụ erute agbụrụ gị ihe dị otu a ji wee mee gịnị waa n'afa e wee ga sị gị na gị nwa nọ be di gị na-amụtaghị nwa na ọ bụ maka na onye dị otu a na akwaghị ya Ị fụrụ ya ya bụ ajụ na ọ ihe anyị na anyị na-eme ugbu a bụ omume ọ ga-abụ emesịa ụmụaka anyị na-amụta n'ọdịnihu eme gịnị atawa afụfụ ya ka anyị ghara ịsị na ihe ga-awa n'afa ọ ga-awa ọ bụ ịmara ọgwụ ụfọdụ ụra sị na ọ nwere ike ma ọ bụ onweghị ike nke a nwere ike ọ ihe ga-emerịrị n'oge na-eme gịnị na-abịa abịa ndewo Ndewo. anyị letachara ọfụma maka na a sị sị kwube na unu emetụgo aka n'ihe ndị ahụ niile mana m ga-achọ unu kọọrọ m ntaramahụhụ ahụ dịrị onye rụrụ nsọ ala onye mere nsọ ala ofu na ofu maka ka anyị na-ekwu ya ebe a ka ndị na-anụ olu anyị na-aghọtakwa ka e bido na gị Okay. Dịka anyị na-ekwu na e nwere ntaramahụhụ dị na ihe ọbụla nke ga-agbagodo anyị n'uche bụ na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere n'ụwa a nwere ntaramahụhụ dị na ya. O nwere ndị na-abụ ime ya ozugbo ahụ ntaramahụhụ ya abịa ozugbo nwee ndị na-ewe oge. Okay, anyị bịa na nke ibeene ntaramahụhụ dị na ya dị na nke mbụ bụ na oge ụfọdụ a na-ekewapụ onye ahụ n'obodo onye dị otu a a na-ajụ ụmụ ndị na-aba aba bụghị ịjụkwasị gị na asụpụrụ onye dị otu a n'ime obodo na asị gị nọghịzi n'obodo anyị ya bụ na achọghị ịkwafu ọbara gị n'obodo gị mana ha ga-achụpụ gị chụpụ ụmụ gị chụpụ ihe niile ị nwere sị gị mee gịnị kwara ngwongwo gị si n'obodo ha mee gịnị pụọ ya bụ na ịchụpụ mmadụ maọbụ ịsụpụ mmadụ bụ ntaramahụhụ a na-enye onye mere arụ maọbụ mee gịnị ibeene oge ụfọdụ anyị asịkwa ka ọ bụrụ na nke onye ahụ mere bụ nke kwesịrị ka eme omenala a ga-eji wee daa ndị nna nna anyị ha aka n'obi a na-asị ka gịnị mee ka onye dị otu a megasịa ihe ndị dị otu a ka e wee yọọ ndị nna nna anyị ka ha nwee ike mee gịnị gbaghara ya bụ na ọ bụrụ na asụpụghị onye dị otu a na nghọta nke m enwere ike ịsị onye dị otu a ya mee gịnị ya bịa na ihe ndị ị kwesịrị ime ka ana wee mee gịnị jụọ oyi nke a bụ azịza m n'ajụjụ gị ndewo arịrịọ ya ka anyị kwuo were ihe na-eti ya Eh, yes, um, a na-enwe ntaramahụhụ na-adịrị onye ọbụla mere ihe a na-akpọ ibeene. Ọ dị ka akwụkwọ nsọ a na-akpọ Baịbụl. Omenala ndị Igbo dị ka akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl. ọ gwara gị ihe ọma ihe ndị i kwesịrị ime ọ bụrụ ezigbo ihe gwakwa gị ihe ndị i kwesịghị ime ọ bụrụ na ime ya nakwa ihe ga-eme gị Ehe, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ otu a ka ọ dị ma n'omenala Igbo onye ọbụla mere ihe a na-akpọ ibeene ntaramahụhụ ya nke izizi bụ ọnwụ onye ahụ ga-anwụ ọnwụ mana ọ bụrụ na onye ahụ chegharịa kwupụta ihe ahụ o mere dịka ọ dịkwa n'akwụkwọ nsọ kwupụta ihe ahụ o mere a ga-agwa ya ihe ndị ọ ga-eme ka o wee mezie ihe ahụ mee omenala otu ekwesịrị ime ya arụ ahụ o mere e were gbaghara ya E wee sị na ọnwụ ahụ o kwesịrị ịnwụ na ọ ma anwụzi ya. Ntaramahụhụ ọzọkwa onye ahụ nwere ike inweta bụ ihe dị ka ara. I nee anya fụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-ayị ara na-agagharị n'obodo anyị taa. O nwere onye ma ihe kpatara ya. Ntaramahụhụ ọzọ mmadụ nwere ike inweta ma ọ bụrụ na onye ahụ mee ihe a na-akpọ ibeene. bụ na onye ahụ enwere ike nwezie ọnya ihe dịka ọnya dakwasịrị onye anụ ọnya ga-esi na nna banye na nwa si na nwa banye na nwa nwa until emezie ihe ahụ dịka esi eme ya n'omenala mezie ya afụ na emezigoro ha ntaramahụhụ dịịrị onye ọbụla mere ibenne erika ọ dịcha na ụdị na ụdị nke bụ na a gụba ya ọnụ gị na ama agụta n'oge ụfọdụ nwere ike bụrụ amụtaghị nwa ka eji wee kwụọ ya ụgwọ ihe ahụ ọ bịara enwere ike o tezie jụwazie ese e wee kwuo ya na ihe mere na ị da-amụta nwa ike kwere o gburu nwa nwanne ya ma ọ bụ na o nyere nwaanyị dị ime ihe ga-eme ka nwa o bu n'afọ pụọ ntaramahụhụ nke ya wee bụrụ na onye ahụ ama amụta nwa and dịka si na-ekwu onye ahụ ama amụta nwa ahụ rukwe mgbe ọ ga-emezi ihe ahụ ọ bịara ya bụ na ihe na-emezi n'ala Igbo kịta ma ọ bụ na mba niile dị n'ụwa gba gburugburu dịka a ga-asị na na omenala ndị Igbo ha da-arụchazi ọrụ mana ọ bụrụ eziokwu ọ ka na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ọfụma

bụ ihe ndị uru dị n'idobe nsọ ala n'obodo hmm, adaeze ka bido ọ dịkwa ka m ga-ebido na gị daalụ ajụjụ gị amaka okay ee asị m ihe ọbụla nwere ọghọm nwere uru mana mgbe ọbụla anyị na-eme ihe wee fụ na uru dị n'ihe ahụ karịrị ọghọm dị na ya anyị eme gịnị anyị jisie ike ya bụ na a bịa na nsọ ala anụ anyị na-eme enwere uru dị na ya kedu uru dị na ya na nke mbụ ọ bụrụ na obodo m ma ọ bụ na ezinụlọ be nna m na ha na-edobe iwu Igbo niile dịka o si kwesị ha emeghị arụ onweghị ihe dịka ibenne ọbụla ha mepụrụ ya bụ na nke mbụ na ha ga na-aga n'ihu ha ga na-aga n'ihu ya bụ ihe nke mbụ nke abụọ o nweghị ihe ọbụla ha chọrọ achọ ha anaghị eme gịnị mgbe ọbụla a na-enwe ndị nna nna anyị na-anọ ha n'azụ ị na-eme gịnị ị na-anụ ọgụ ọgụ ị na-agba mgba mana nke a bụ na ọ bụrụ na ị naghị edobe iwu ha ị naghị eme ihe ọbụla ha si gị mee dịka o si kwesị ị naghị ene anya ihe ọma n'aka ha ya bụ nke mbụ na uru ọbụla dị na ya bụ na mgbe ọbụla ị na-eme ihe kwesịrị ka i mee ya bụ na ị na-edobe iwu nsọ ala ahụ nke mbụ bụ na a na-enwe agamnihu nwekwa udo n'obodo maọbụ n'ezinụlọ ahụ nkewa anaghị abata ya n'ụdị ma ụdị okwu ndewo Ndewo. uru dị na idebe ọdịnala ma ọ bụ omenala Igbo bụ na ihe ga na-agara onye ahụ dịka Chukwu si wee kee ya ọ ga na-aga dịka Chukwu si wee kee ya maka na ọ bụrụ na mmadụ na-etinye aka n'arụ ma ọ bụ n'ibeene ihe ga na-agaziri onye ahụ dịka ekwensu si chọọ ọ bụrọzikwa dịka Chukwu si wee chọọ ọ ga na-agazi dịka ekwensu si chọọ maka ekwensu ihe niile ekwensu na-eme bụ ka ihe ọjọọ na-abịakwute mmadụ mgbe niile otu ahụ ọ dị n'iji chịkọta okwu a niile m were sị na ihe dị mma n'anya ihe mara mma na ọ dị ya na ọ dịkwa ya mma n'anya ya bụ na ihe niile ndị Igbo mere sị na ihe a bụ ihe arụ onye ọbụla ga-agba mbọ ka ị mata ihe ahụ bụ ihe arụ ka i zere ya ghara ime ya mgbe ị na-eme ihe ọbụla megide nwanne gị ị marụ na ihe ị na-eme bụ ihe arụ na o nwere ike ịwa n'afa ịgba ama ụgha ihe a niile bụcha ihe arụ e kwesịrị ka ndị mmadụ mata n'eziokwu n'eziokwu na ihe a niile bụ ihe arụ na ihe a niile ọ bụrụ na i mee ya ee, ndị mba akpọọ ya ihe arụ i mee be anyị nọ akpọọ ya ibeene na ọ ga-adị mma na i tinyeghị aka na ihe ahụ ka ihe na wee na-agara ụzọ ọma dịka Chukwu si wee kee ya otu a ka ọ ha m n'ọnụ ka anyị dobe omenala ndị Igbo mee ihe bụ ihe a tụrụ anya n'aka anyị hapụ ha hapụ ihe ọjọọ Ndewo. Adaeze, ngwa. Ndewo. Ee, na nchịkọta Igbo na-ege ntị, ndị ọma m ji eme ọnụ Dịka anyị tinyere ọnụ n'isiokwu bụ arụ, nsọ ala maọbụ na ibeene, ihe anyị ji wee mee ya n'ụbọchị taa bụ ka ụmụaka na-eto eto ndị nne na nna ha enweghị ohere ịkọwara ha ihe bụ ibeene, ha nwee ike were otu maọbụ abụọ si ebe a wee ha. Maka na Igbo na-atụ ilu wee na-asị oyi akwa asa arụ ya mee gịnị? Ya mara onwe ya. biko nụ ọ na-abụ onye mara nke ọ na-eme na ndị ahụ anyị gụrụ ya mee gịnị ya kwụsị ya maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo anyị na-achọkwa ihe anyị na-achọkwanụ bụ ka ọ ghara ime gịnị ka ọ ghara ịnyụ dị ka ọkụ mgbe nwanne na-emegbu nwanne ya na-emeso nwanne ihe ọjọọ ya buru buru ya n'obi na ọ ga-awa n'afa mgbe ị na-eme ihe ahụ bụ nke na-ekwesịghị ime mara ama na ọ bụ ihe arụ ọ bụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'ụbọchị ọzọ

anyị na-asị Igbo ndị gere anyị ntị na anyị na-achịkọba Igbo Amaka nke taa ebe a na-ala ụlọ anyị bụ Igbo Amaka ndị spoken Igbo channel sịkwara unu ndewo Ndewo.